tikupitilira mu nkhani yokhuzana ndi kuziteteza munthu lilime lako kuliteteza kuchokera ku kuyankhula zopanda pake miseche komanso mwina kutukwana kuyankhula zinthu zosalongosoka zinthu zimene zimazesa mkwiyo wa allahu subhanahu wa taala mu hadith namba 51 pa topiki imeneyi babu hifdhi lisani walghibati washatmi hadith namba 51

mumin munthu wa imani amene ali ndi chikhulupiriro mwa allahu subhanahu wa taala angakhalenso jabana wa mantha kumakhala nthawi zina ndi mantha qala naam ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam ayankha kuti inde mumin munthu wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala Nthawi zina amakhala ndi mantha, mwina kuopako kumaopa zinyama. Akuweta ziweto zake kuopa kuti afisi atha kubwera nkundidyera mbuzi zanga apa. Wapanga mantha pamenepo. Mu'min akhoza kukhala ndi mantha ndithu nthawi zina. Funso lafunsidwa kwa Mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam. Swahaba al-Jalil, maswahaba akufuna kuzindikira kuti kodi Msilamu angakhale ndi mantha? munthu amene amakhala ndi mantha ameneyo angakhale mumin wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala ndiye mtumiki akuti inde nthawi zina ndithu munthu amene ndi wokhulupirira mwa allah amakhala ndi mantha faqila lahu ndiye zinafunsidwanso kwa mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam ayakunu lmuminu bakhilan nanga kodi munthu amene ndi wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala angakhalenso waumbombo kumpempha ndi kukumana munthu amene ndi wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala angakhale waumbombo ukumpempha kukukaniza funso lafunsidwa kwa mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam masahaba akufuna kuzindikira kuti kodi munthu amene ndi waumbombo ameneyo tiziti ndi wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala

Kodi munthu onama, munthu wa maboza, akamayankhula nthawi zonse nkhani zake kukhala maboza okhaokha kunama, munthu ameneyo angakhalenso okhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala? Munthu amene ntchito yake ndi kufalisa maboza, kuyankhula kwake pakamwa pake sayankhula chilungamo kupatula maboza, munthu ameneyo angakhale okhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala? apo mtumiki sallallahu taala alehi wasallam qala la iye adayankha kunena kuti ayi kusonyeza kuti wina aliyense amene amagwiritsa ntchito lilime lake kuyankhula maboza kuyankhula zinthu zimene ndi zopanda pake zinthu zimene zimazesa mkwiyo wa allahu subhanahu wa taala ameneyo watuluka mu chikhulupiriro kumukhulupirira allahu subhanahu wa taala

amene adayimva nkhani straight kuchokera kwa mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam hadithi imeneyi ndi mursal ndiye boza ngati munthu umayankhula boza mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam akunena kuti no pamene pa nthawi imeneyo usazinamize kuti ndiwe wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala chikhulupiriro chako mwa allahu subhanahu wa taala chimakhala kuti pamenepo chatha hadithi yathu yosatira mtumiki wathu muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam kutiphunzisa nkhani yokhuzana ndi kutalikirana ndi kuyankhula zinthu zopanda pake hadithi imene adayilandira ndi imran ibn hitani radiyallahu taala anhu iyeyo adayankhula kunena kuti ataitu aba dharri

atazivinikira ndi chinsalu aswada cha blaki wahdahu ali wayekha kunalibe wina aliyense anazikhalira chete mu mzikiti payekha ameneyotu sahaba wa mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam abu dhari wakhala mu mzikiti ndi kuzivinikira nsalu ya blaki kukhala payekha kupanda kuyankhulana ndi wina aliyense anali kwayekha yekha wazikhalira kwayekha yekha ndiye imran allahu subhanahu wa taala asangalale naye

ndinamumva mtumiki wa allahu subhanahu wa taala akuyankhula kulangiza kunena kuti alwahdatu khairu min jalisi sui kukhala kwawekha munthu ndi zabwino kwambiri kuposa kukhala ndi mnzako amene ndi oyipa kuposa kukhala ndi mnzako amene akupanga encourage kuyankhula maboza kuposa kukhala ndi mnzako amene nthawi zonse ntchito yake ndi kupanga miseche kukhala kwawekha ndi bola kusiyana ndi kukhala ndi gulu la anthu limene gululo ntchito zawo ndi zoyipa zokhazokha pa nthawi imeneyo kukhala pawekha ndi kwabwino sahaba wolemekezeka abu dhari radiyallahu taala anhu akuyankha kumuyankha imran mwana wa hitani radiyallahu taala anhu ndiye akupitiliza kufotokoza kwake kunena kuti waljalisu saleh ndiponso mzako wabwino mzako amene umati ukakhala naye ndi kumakukumbutsa za allahu subhanahu wa taala kukukumbutsa za ukulu wa allahu subhanahu wa taala kukuuza za kuopsa kwa zilango za allahu subhanahu wa taala mzako oteroyo khairun ndi wabwino min alwahda kuposa kukhala pawekhawekha kufotokoza kwawo koyamba kunena kuti chani kukhala pawekha ndi kwabwino kuposa ndi kukhala ndi mnzako oyipa amene amakupangisa iwe kuti iwenso uzigwa m'machimo kumuchimwira allahu subhanahu wa taala statement yake yachiwiri abu dhari akufotokoza kunena kuti kukhala ndi mnzako wabwino amene amakupangisa kuti uzimkumbukira allah amene amakupangisa kuti uzimuopa allah ndi kwabwino kwambiri kuposa kukhala pawekha wa imlau lkhairi komanso kuyankhula zabwino khairu min assukuti ndi kwabwino kwambiri kuposa kukhala chete osayankhula wassukutu khairu min imlai sharri komanso nthawi zina kukhala chete ndi kwabwino kuposa kuyankhula zinthu zimene ndi mbweka zinthu zopanda pake zinthu zimene zimadzetsa mkwiyo wa allahu subhanahu wa taala